Ar casadh le hipster Bigfoot faoi láthair ach beidh sé uilig críochnaithe roimh an chéad eagrán eile so geallaim sin daoibh anois like agus seo agus sin é mo bhronntanas Nollag daoibh cos is é seo an chéad lá de mí na Nollag! Yeo! Tá muid anseo! Tá muid anseo mar is grá le mo chuid comhghleacaithe, le mo chuid cairde ar dtús báire tá mé anseo le Áine Weir. Áine, goidé mar atá tú? Tá go maith. And do you know ná mothaigh go bhfuil tú leat féin leis um, Tá sí emotional, ní thig léi fiú even an focal a rá faoi an méid gruaig atá ar m'aghaidh, sin an bhean bhocht. Tá tú alright. um, ná bí ag mothú go bhfuil tú leat féin mar tá achan lead ag dul thart le gruaig b'fhéidir sórt Gur dtiocfadh leat a bheith ag ceistiú an tar gruaig atá ar a n-aghaidh acu le mí anuas mar gheall ar Movember ar ndóigh. So níl tú leat fhéin, tá go leor lads le paistí aisteacha gruaige ar a n-aghaidh acu. Agus tá do cheann níos fearr ná an chuid is mó de na cinn atá feicthe agam. Níl a fhios agam faoi sin ach ag caint faoi daoine a bhfuil gruaig ar a n-aghaidh acu gur féidir leat a cheistiú. Tá mé anseo fosta le James Ó Flatharta. James, goidé mar atá tú? Go maith tá mé féin agus mo chroiméal, iontach maith. Yeah, ach mar a dúirt Áine, tá sé is maith liomsa an fhéasóg Hugh. I think go gcaithfidh sé fanacht. Caithfidh sé fanacht píosa beag agus ceann de na roller needles sin a fháil agus just eh, you know that, leathnaigh amach beagáinín agus beidh beidh look new agat agus sin beidh tú mar na ceann, what's that chaoi tá an eh, rud sin ag eh, mná, what's that like, má tá gruaig curly acu, sin bíonn sé straight, it's like go bhfuil tú ag dul amach le beirt difriúil. There is clean shave Hugh and then beardy Hugh and then beirt beirt difriúil. No because no tá an ceart aige because athraíonn do mheon nuair atá gruaig difriúil mar bhí mise ag siúl amach le bean agus ansin bhí orm gruaig gearr agus like bhí orm an buzz cut a bhí orm agus dúirt sise go raibh mé ag casadh le duine go hiomlán difriúil nuair a bhí an an buzz cut agam so no I think go bhfuil an ceart ag James go athraíonn An síleann sibhse go bhfuil pearsantacht difriúil agamsa nuair tá mé i ndiaidh, nuair tá gruaig catach orm, nuair tá mé i ndiaidh na curls sin a chur isteach i mo chuid gruaige? Yeah.
Yeah, I think, yeah. Sassy Áine. Sassy Áine. It's because tá tú like an like an gruaig curly agus tú agus tú ag bitseáil faoi daoine agus uh, yeah. Chuala mé seo faoin duine seo ar ar chuala. Agus was that like was that like

Bhí like cé? An Silver Fox é féin. Ó stop agus bhí sé actually really dead on so bhí mé actually really sásta. Is é an chéad uair a chas mé leis agus yeah bhí sé gas mé ag an Oireachtas like look tá an chulra ag an Oireachtas so mm-hmm. si ru a hard ach ceann de na daoine atá ag obair do Sinn Féin cinál chuir sé isteach caíanna is si sé gar bheith cinál

Shuigh mé síos agus d'éist mé rud a bhlog agus ansin bhí mé like oh b'fhéidir go suíonn sa chun tosaigh chun b'fhéidir éalú beag amach má bhíonn na gcine úsáidte. Má bhíonn mo chosa beagán tuirseach. Ach seo chuir mé Gerry Adams is bhí mé like no No no, tá mé ag iarraidh pictiúr leis, meall. Tá mé á chur sa story agus tá a fhios agam already cén caption atá agam agus gach rud so shuigh mé ansin le dhá uair go leith ag éisteacht le daoine ag caint suas chuig na daoine a bhí ar an panel ag déanamh sár jab d'fhoghlaim mé go leor sár sár jab don té a chuir i láthair ach ní raibh mise ag goil ceist a chur ní raibh mise ag goil argóint a dhéanamh ní raibh mise ag goil tada a dhéanamh shuigh mé ansin le timpeall dhá uair an chloig dhá uair go leith just chun an pictiúr a fháil le An tUasal Adams. An tUasal Adams! Tá beirt cineál duine ar an domhain. Tá daoine agus níl is cuma leo an rud is tábhachtaí dóibh nuair atá siad amuigh ná pictiúr a fháil leis an duine

Caithfidh mé an cheist a chur though, cá mhéad de DM a bhfuair tú ar an Domhnach ansin ina dhiaidh an pictiúr sin a chaitheamh ar do scéal? Cheap mé go actually mar gheall go raibh an oiread notifications ag tíocht isteach go go chuir mé suas na likes agus na reactions is cheapfainn go bhfuair sé breis is 30 cheapfainn yeah so mé bhí mé breá sásta. Anois, an bhfuil muid ag caint faoi DMs nó just ag caint faoi reactions ar an scéal mar tá difríocht?
Um, oh yeah, like DMs like cúig cinn, ansin reactions was another five or six and then likes was like 25. Wow. An gceapann sibh, right, seo rud úr atá ag teacht isteach le Instagram anois, an gceapann sibh gurb é ag tabhairt like chuig Instagram scéal gurb é sin cosúil le flirting? 'Cos tá daoine ag rá sin go mbíonn siad like, oh yeah, like tá mé ag cur like chuig an duine a bhfuil suim agam iontu so go bhfuil mé like ar intinn s'acu. An gceapann tú go bhfuil sin like fíor, like go n-oibríonn sin? Bímse ag fágáil reactions ar scéalta achan duine.
No, no, no, no.

Imagine poke a thabhairt do leaid ar Facebook anois. Good for James is mine. Ceapaimse go braitheann sé ar an duine agus braitheann sé ar céard a chuir siad suas.
Mmm. Fact. Yeah. Fact.
So, is cuma cé tá ann, má tá mise i do leanacht agus má chuireann sé suas pictiúr den cheathrú, trí sé, Something that is very core dhomsa, tugaim like agus is cuma cé tá ann. Ach tá pictiúr dán dhób agus tá mise i gcónaí ag rá hi, hello, hi there. But like, ok, tuigim do chás go bhfuil seo ar nós go bhfuil tú cineál ag cur tú féin like in like intinn an duine sin or whatever, but like Ar chuir tú riamh text ag duine i ndiaidh iadsan ag tabhairt like do do scéal Instagram? Do you know, like, like, dá chuir siad reaction agat b'fhéidir cur freagra air but like dá raibh sé just like, like níl tú ag gabháil a bheith like oh chonaic mé gur thug tú like do mo Instagram scéal and then you go how do you do like ní ní dhéanann daoine sin ar chor ar bith. Yeah, cheapfainn go bhfuil sé níos éasca teacht ar ais uaidh reaction ach tá an like cosúil le just rá like rá look,

Beidh bogadh ar aghaidh! Caint ar na meáin shóisialta, sorry, oíche iontach gnaitheach ag Hugh Mac Giolla Chearra oíche Dé hAoine seo caite ar Twitter, nó X mar a thugann muid air anois, agus segue bheag isteach i gcomhrá na Nollag s'againn. Cad é a bhí ar siúl agat, Hugh, oíche Dé hAoine?
Ní raibh mórán ar siúl agam ach amháin ag tvuíteáil really, sin an rud amháin, bhí mé just like, bhí mé ag rá seo le duine inteacht anuraidh, so is é oíche na mbréagán a bhí ann, toy show a bhí ar siúl ar Late Late agus anuraidh rinne muid live tweeting air le haghaidh an obair,

dainséara a rá den agus níor tuaithe mé and it was going to be like you know do I go raibh Elvis Presley an tas go like bhí an an bhí mo chun bhí mo chun tweet across was being like breaking Elvis Presley found dead in Miami and I was like better sin better sin barry B'fhéidir go bheidh sin ró-fhada. Because rinne mé sin le Mister Tayto roimhe agus ní raibh Tayto sásta liom go ndearna mé sin.
Really? But, well, I think gur chuir sé just chuir rinne mé ag déanamh feachtais agus bhí sé cosúil le cá bhfuil Mister Tayto agus chuir mé freagra air and it was like fake news headline agus dúirt sé like breaking Mister Tayto found dead in Miami and it was like pictiúr dubh agus bán agus eisean istigh in like óstán or whatever and the thing was like this is the one thing we didn't want to happen agus chuir an cuntas Tayto freagra orm ag rá like no tá sé ceart go leor like tá sé ceart go leor like Agus Brian Tayto's tour. Ná bí mar sin yeah oh oh listen to Christy bhí orm ag déanamh obair do Tayto like seachtain ina dhiaidh sin agus bhí mé like I really hope nach n-amharcann siad suas m'ainm agus feiceann siad cén saghas stuff atá mé ag tvuíteáil Ach tuigim, tuigim an dóigh go raibh tú ag mothú i ndiaidh an tweet sin a dhéanamh. Bhí ormsa live clipping a dhéanamh nuair a bhí muid ag obair le TG4 agus tá tú chomh wired ina dhiaidh sin a dhéanamh. Ní ghlacann tú sos don trí, trí uair a chloig nó cibé am é atá ann, just ag amharc ar an scáileán, ag amharc ar do ríomhaire. Tá sé chomh intense. I'd say go raibh tú i do dhúiseacht don chuid is mó den oíche ina dhiaidh sin, an raibh? Ó, bhí.
Yeah, yeah, yeah, bhí. Yeah. No, ní raibh mé in ann dul a chodladh ar chor ar bith. It's not like ní bhím múscailte mall ar aon nós, but bhí mé just like cineál le creathadh istigh i mo leabaidh den ina dhiaidh sin, just like an méid volume. B'fhéidir go mbeadh go raibh conspóideach anois ach ní bhreathnaímse ar an toy show ar chor ar bith. Really?
No.
Cad chuige?
Go raibh tú grógacha? Tá sé ródheacair.
like, just bhí mé like, curled suas mar ball leis an cringe, bhí mé like, oh, ní do fan. Really?
Yeah, just níl mé in ann, níl mé in ann. Like, b'fhéidir dá mbeadh mo neacht is mo nia ann go mbeadh mé ag breathnú air in éindí, like, but like, liom féin, breathnú air le mo mhuintir, like, it's like, flashback go raibh mé like 8 mbliana d'aois, fáil excited faoin toy show seo, like, not in it. Ach fuair mé teachtaireachtaí tar éis a rá Cheap daoine go nuair a thosaigh an buachaill beag sin ag casadh Ireland's Call agus go shiúil beirt fir breátha amach, fuair mé teachtaireachtaí a rá go cheap siad go mise duine acu sin. I dtosach báire, b'fhada go mbeadh mise ag siúl amach ar Late Late nuair a bheadh Ireland's Call air. Agus ansin, an chodarsnacht a fuair mé ná go mbeidh go cheap siad go raibh mé an-chosúil le Peter O'Mahony. Rud atá mise fíor shásta faoi, fear An-dathúil. iontach, iontach dathúil, truaillí, so bhí An-mhór. an-mhór, an-láidir, céad faoin gcéad, bheadh sé in ann mé a ithe le bricfeasta, so ehm sin, sin rud, like, bhí mise absolutely over the moon leis an, eh, leis an gcomparáid sin, ach cheapfainn gur just an bearradh gruaige bhí cineál cosúil le do chéad a théamhain. 'S na malaí. Chonaic mé é ag teacht amach agus bhí cloigeann s'aige sort thíos giota beag, ní raibh sé ag amharc díreach ar aghaidh agus an méid go bhí mé ábalta na malaí tiubha seo a fheiceáil and I was like, James?
James? Imagine cé chomh disappointed is a bheadh an gasúr sin dá gcasfadh sé timpeall agus ar ghualainn amháin bheadh Bundee Aki agus ar ghualainn eile bheadh just mise.
Bundee Aki agus Cé? Ach ní shílim go dtaitníonn sé leis na páistí nuair a thagann duine amach mar bíonn siad uilig réidh le caoineadh. Tá an iomarca geit bainte astu, sílim. An bhfaca tú an leaid sin a bhí ag canadh amhrán Girls Aloud seo blianta ago. Agus tháinig siad amach agus dúirt Pat Kenny, ó tá géirí dul as an áirthló and he was he was there like no. Ní hé Pat Kenny a bhí canadh só baige.
Nach b'é? Bhí, 'sé Pat Kenny a bhí le Girls Aloud, nach raibh?
Yeah.

Séimí an tAingeal Bhí ort, James, caith tú ort suas Séimí. Chonaic mé TikToks de roinnt rudaí a tháinig suas air. So, obviously bhí sé viral, so chonaic mé cé é sin. Oh my God. Tá páistí mar sin i gCill Fionóra. Oh no, hold on a second, Áine, bhí sé ar clár na Two Johnnies an tseachtain ina dhiaidh ag ceol aon focal eile by Richie Kavanagh. Tá an leaid like seacht bliain d'aois. Ní sin, like sin like

bhródúil as bheith as Contae an Chláir, like, ok, níl na mullets ar shiúl, like. Sin rud a bhí an-éagsúil. Ar chuala tú é ag rá ar an Two Johnnies go dtáinig sé amach as bolg as broinn a mháthar leis an mullet, go raibh an mullet ag fás air is é sa bhroinn. Yeah, mar go raibh sé thíos san Astráil nuair a fuair sé, nuair a tháinig sé ar an tsaol. He was in his mammy's belly nuair a bhí sí san Astráil. Yeah.
Agus shíl siad go raibh na mullets cool thall ansin.

Anois go bhfuil fhios agam go déarfainn go mbeidh sé ag seinm ceoil fosta like i gcionn like deich bliana beidh Séimí ag an Oireachtas istigh i lár an trad session samhlaigh é like an mullet. Ceapaim gurb é an second coming de Christy Moore atá ann. Ó céad faoin gcéad. Céad faoin gcéad.

Oh it's ceapaire domhsa cos an méid layers atá agam or b'fhéidir go mbeidh sé mar bhord. Oh. Yeah it's ceapaire domhsa. Ní raibh a fhios agam go raibh even 58 genres de cheol ann. An chuid is mó is rock, alternative, emo, singer songwriter, pop agus hip hop.
Bhfuil tusa ag caint anois faoi genres ceoil nó na mná dhomsa le? Wow!

i ndiaidh a chéile don bhliain agus an lá is méid is mó top 17 percent of listeners in the world, 1632 artists this year a d'éist mé leo like individually agus uimhir a haon is Hot Mulligan which is emo. Is this okay, Hugh?
I think tá sé soiléir le feiceáil nach bhfuil mé. Ó briseann sé síos cé chomh minic is a d'éist tú leis na daoine sin so it's like d'éist tú leo oh wow sorry tá banna anseo an uimhir a dó domhsa was banna ceoil darb ainm Black Country New Road atá iontach like depressing like there's like really sad whatever agus tú just feiceáil it's like níor éist mé leo ar chor ar bith ar feadh tamall and then it's just massive spikes ag amannaí like nuair a bhí mé like more depressed.

Yes so má tá aon duine ag iarraidh you know rud éigin a cheannach do Hugh le Nollaig tá sé go tá go cinn as againn. I was going to say voucher le haghaidh therapy. Is domsa mo mo mhí brónach ag go maith because tá just Lana Del Rey Oh an bhfuil agus an ndearn sé like an spike ollmhór. Top listen in July. Oh gas. Cén áit ar domhan a bhí tusa cosúil le, Áine?

agus California, cineál idir na trí stát sin. So, Provo, USA.
Yep. Ní iontas a bhí orm. Bhíos an gróibh sin go bhféadh mé an cás. Yep, yep, yep, yeah, so Conor, tá
náire ort faoin Spotify Wrapped seo, like tá náire dúinn ar rud a bhí a rá. Tá, bhfuil sé like just Like just like pop beats agus le- yeah. So d'éist mé le 1188 amhrán. So níl mé fiú ar leath an méid atá agatsa Hugh, ní dóigh liom. Um, ar chúis éigin an c- an t-amhrán is mó a d'éist mé leis ná Call me by your name, Lil Nas X. Níor éist mé leis sin ó, I'd say, an chéad leath den bhliain. Ach sílim gur éist mé leis an moll mór ag an am sin den bhliain. So bhí fadhb agamsa le blianta ar Spotify where tá mo like ag an seinnliosta a bíonn agamsa nuair atá mé ag titim i mo chodladh tá sin ar Spotify. So achan bliain bhí like John Mayer mar uimhir a haon domhsa agus like like is breá liom John Mayer but ní really éistim leis nuair atá mé múscailte it's nuair atá mé ag titim i mo chodladh. So it was like

chomh evident in ainm an amhráin agus atá ag dul a bheith i mo chuidse mar sin. Yeah, tá mo chuidse sách, sách dona. Cad é do chúig amhrán? Uimhir a cúig?
Yeah. Outskirts le Sam Hunt.
Yeah.
Faoi bhriseadh croí. Yeah. Uimhir a ceathair, Ryan McMullan, In the Back of My Mind. Oh, Jesus Christ.

really rialta, whereas bhí muidinne sa charr le chéile ó Baile Átha Cliath go Béal Feirste and I think gur chuala mé cúpla de na hamhráin sin like faoi chúig uair roimh deireadh an turais so yeah yeah tá ráite aige gur éist mé le the hurt that you gave me um 120 uair oh my god oh my god
ón tríú lá de Feabhra mo top amhrán was 26 uair gur éist mé leis an amhrán sin 26 uair. Yeah. Ach so ach you see tá Spotify agamsa ar i gcónaí so sa gym, sa gcarr, ehm, ag siúl, cuma cuma cá bhfuil mé, eh, so tá mo chuidse nóiméad ag eh, 51,819. Oh my god. So sin eh, 35 lá.
Jesus. So D'éist mise le Jack Johnson an oiread sin go bhfuil video pearsanta Bhfuil mis- taifeadta aige.
Fuair mise cineál Fall Out Boy! Hold on, someone's on the other line! Yeah, tá fuair mise an ceann céanna. Bhfuair sibhse aon fhíseán? Ó fuair, fuair, fuair, fuair, fuair, fuair. OK.
Fuair mise mo cheann uaidh ceoltóir darb ainm Nic D. Thug Nic D teachtaireacht duit do ar... Yeah, was that, was that the ceann an Fine Apple amhrán? Oh Jesus Christ, James.

Yeah. Bíonn sé i gcónaí ar siúl agat, ní ghlacann tú sos.
Ón ceol, no, no. Ach sin an, sin na podchraoltaí tá, like, tá, tá áit ar seo just chomh fucking vain in it. The high performance podcast. The hi- s- sorry, fan second, tá tú ag éisteacht leis the high performance podcast. Yeah.
Yeah.

agus roimhe cluiche craoibhe bhí Kasper Schmeichel acu ar an chlár, cúl báire, agus bhí sé like ag rá Á nuair a dhéanas tú botún like ní mór duit é a chur amach as an intinn and all that craic, you know like ag rá Á sin like comhairle really really maith. D'imir mé an chéad cluiche eile an lá théis a tháinig an podchraoladh sin amach agus rinne mé botún mór mental sa gcluiche so Yeah. Níl a fhios agam cén fáth go bhfuil mé fós ag éisteacht leis but tá sé really go maith.
Caithfidh tú stad. Caithfidh tú stad ag éisteacht leis. Sin an fáth go raibh an botún agat sa cluiche. Yeah.
Bhí mo headphones sin istigh.
Déarfaidh mé anois, sílim gurb é seo an chéad bliain le fada a thig liom a rá go bhfuil seo like actually accurate chuig an bliain a bhí agam. mar bhí sé de réir bhí sé like just like cibé rud a bhí mé ag éisteacht leo agus mé just i mo chodladh like it was like my top artist was like bhí sé like John Mayer, Ye Vagabonds, uh, Radiohead, um, like Jeff Buckley like it was all daoine go raibh mo chroí istigh iontu but ní raibh mé really ag hmm. éisteacht leo agus mé

Uimhir 3, My Pod on Paper, the unofficial Love Island podcast, a dhéanann cur síos achan uile lá i ndiaidh an chlár ar céard a tharla. Love it. Um, ansin uimhir 4 ná ceann a éisteann Cillian leis ar mo chuntas Smartless le uh, Jason Bateman, Sean Hayes, Will Arnett,

bliain. Uimhir a haon, Nic D, cineál rap agus cineál cheesy ceol Meiriceánach. Uimhir a dó, Good Old Dermot. Good Old Dermot. Uimhir a trí, Brett Young, ceol tíre Meiriceánach. Uimhir a ceathair, Ryan McMullan. Agus uimhir a cúig, Moncrieff. So cúig fir fíoruaigneach. Oh my God. Yeah, so go deimhin you are what you eat.

Iontach maith, mholfainn go mór iad. From ansin uh, Deadlock, which is wrestling podcast, agus ansin uimhir ceathair was the rest is football an ceann le Gary Lineker, Micah Richards agus Alan Shearer. agus sin é sin an ceithre podchraoladh, ní raibh even top 5 ann, it was literally sin an ceithre podchraoladh amháin a bhí mé ag éisteacht leo.

Ó!
Samhradh!
Samhlaigh céad mhí Fheabhra i lá amháin. Basically beagnach chuile lá ó mhí Feabhra. Agus bhfuil tú tinn de go fóill? No! What a bop! Tá mé go, tá mé ag iarraidh éisteacht leis anois! So, ach tá muid ag súil le na héisteoirí ar fad go mbeidh sibhse ag roinnt bhur Spotify Wrapped agus go mbeidh na Seansálaithe i, i bhur barr Yes! podchraolta. Sorry, níor even bhí mé ag smaoitiú air sin.

TikTok. Ná déanaigí dearmad mar just dúirt muid ansin, má tá muid ar do Spotify Wrapped, please cuir scéal chugainn 'cause ba bhreá linn sin a fheiceáil, beidh sin iontach gleoite le fheiceáil na daoine a bhí ag éisteacht linne agus go raibh maith agat as ucht a bheith ag éisteacht linn le linn na bliana agus le linn na bliantaí, actually gur féidir linn a rá anois mar go bhfuil muid ar an bhfód le dhá bhliain anois, which is disgusting. ach go dtí an chéad uair eile, bainigí sult as an deireadh seachtaine, bainigí sult as an Nollaig, beidh mise thíos ag Other Voices, so má fheiceann tú mé thíos ansin, tabhair póg domh, I'm so alone. Go dtí sin, bainigí sult agus beidh muid ar ais le eagrán úr de na Seansálaithe gan mhoill. Slán! Slán! Beautiful.